come close kuti tiyambe programu yathu uh, ndithudi tiyendere limodzi uh, aishe inenso ndikulandireni ndithu ku program imeneyi uh, ningopereka salamu kwa asilamu anzathu awa achikhristu ine ndingoti ambuye athu yesu khristu atisamalire tonse ndithu ndiye mukhoza kuyamba she chifukwa ine ndikakamba za ine ndimakhulupirira kuti khristu yesu anapachikidwa popanda khristu yesu kupachikidwa ndi kuti ine chikhulupiriro changa palibe ndiye ndipo ndimadziwa kuti iyeyo anafa kuti ine ndikhale ndi moyo ndi mikwingwirima yake ine ndinapulumutsidwa etu she wanga akanakhala kuti sanabwere khristu yesu padziko pano kuzandifera ine kana kuti kuzafera dziko lapansi bwezi mulungu dziko lapansi lonseli ataliwononga Uh, she ngati pali buku limene linakamba kwambiri za ulosi wa yesu khristu amene ali mesiya ndi buku limene la yesaya

uh, kodi lemba limeneli likukamba za ndani choyambirira ndikufunseni choncho nditamva za chikhulupiriro chanu mumakhulupirira kuti adabwera kudzakuferani kufera dziko lapansi lisawonongeke ayi ndikufunsaniso funso komano ndikufuna lemba mwaponyali poti ndi za m'malemba lemba limeneli likukamba za ndani uh, zikomo kwambiri brother keni uh, kodi pamene yesaya amalemba lemba limeneli nkuti khristu yesu atapachikidwa kale ngati
Ah, she ulosi wina ndi umene ndaponya amenepo i- ah, masalimo masalimo 16 verse 10 akuti pakuti simuzasiya moyo wanga kumanda. Simudzalola wokondedwa wanu avunde. Ndiye ulosi umenewo udakwaniritsidwa. Ameneyo m'masiku a thupi lache anapereka mapemphero ndi mapembedzero pamodzi ndi kulira kwakukulu ndi misozi kwa iye amene anakhoza kumpulumutsa iye mu imfa, ndipo anamveka popeza anaopa Mulungu. Mulungu anampulumutsa Khristu Yesu ku chivundi.

iye adapereka mapemphero ndi mapembedzero pamodzi ndi kulira kwakukulu kwa iye amene adakhonza kumpulumusa mu imfa sakuti uh, kumpulumusa kumanda koma kumpulumusa mu imfa imfa imampeza munthu asanafike kumanda osati uh, afika kumanda nde ampulumusa ku imfa ayi ndiye kuti munthuyo sadampulumutse ku imfa ngati wafa kenaka kuwadzuka monga mmene adachitira achina lazaro ndi ena kumeneko sikupulumuka ku imfa ayi ndapulumuka pa ngozi ayi ngoziyo yachitika koma iwe sunavulale e, chimene chingamuononge munthu pa ngozicho sichinachitike chimodzimodzinso khristu yesu iye anapulumutsidwa ku imfa sadafe lembalo likutero uh, kumeneku kungokuchedwetsani ndipo kungokubalalitsani chifukwa zimene mwanena apa uh, si zimene zili palembapo komanso uh, munthu sapita kumanda ali wamoyo zimenezo ndi zimene inu mukudziwa ndithu uh, sikuti ndingachite kukuwuzani ayi ndiye khristu yesu pokhapokha mutiuze kuti pamene amapita kumanda adali wamoyo ndi choncho kapena
Ah, kungoti Shehe apa tikukamba nkhani kwambiri ya ulosi wa imfa yesu khristu mm, okay ndiponye vesi mundidikire pang'ono ndiponye vesi ndithu Ah, Shehe mungathe kuona pamenepo kunena kuti khristu yesu mmene afarisi amamfunsa zache za chizindikiro iye anawauza kuti palibe chizindikiro china choposera ngati cha yona chija chimene ah, anakhala yona masiku atatu ali pansi pa nthaka ah, kenako ndi kutulutsidwa mkamwa mwa chinsomba chija yesu anafanizira zimene zija ndi masiku ake amene azakumane nawo azakumane nayo imfa yake ndiye apanso mungathe kuona kuti ah, anthu a- anthu awa amene amakambirana nkhani anena kuti nanena mfumu takumbukirani ife takumbukira ife kuti wonyenga uja anati pamene anali ndi moyo ndidzaukapo kufikira masiku atatu ndi chimodzimodzi onsewu ndi ulosi koma ulosi unakwaniritsidwa mungathe kuona pamenepopo kuti ulosi u- una- u- unatani unakwaniritsidwa ndithu kuja ukamakamba za chivundi ndiye musaphatikize zimene zija tikukamba za chivundi kumene kuja unena kuti yesu khristu ananena ana, sichinamgwere chivundi chifukwa anali wokondedwa wa mulungu same as masalimo ndi ahebri ija imene kulokosolera kunena kuti koma ameneyo masiku a moyo wake Masiku a mazunzo ake anapemphera kwa Mulungu ndipo Mulungu anamupulumutsa ku imfa. Imfa imene tikuidziwa munthu akamwalira ndi ku- ndi kuwola, Yesu Khristu sa- sanawole. Uh, brother Ken focus. Yesu Kristu adafa sadafe pa mtanda paja malingana ndi malemba ayi
kuyambira kumwamba kuja kufikira pansi malemba amene ndikuponya apawa ndikusonyeza kuti anafa ndithu ndikusonyeza kuti anafa ndithu pa mtanda paja anapereka moyo wace kwa mulungu Uh, zikomo kwambiri brother ken

uh, monga mmene zidachitikira yona ndi choncho eti inu mungatsimikize si choncho ee ndi choncho shee ndi choncho koma osati yesu khristuyo adzakalowa muchi- muchimimba cha somba iyayi aa chifukwa yona amathawa ndipo analowa muchimimba cha somba anakhala mmene muja ali moyo 3 days and 3 nights ali moyo chimodzimodzinso yesu khristu anakalowa m'manda ali wakufa 3 days 3 nights koma anauka ndipo sanaone chivundi ngakhale yona m'mimba mwa nsomba muja anatulutsidwa mmene muja sanafe sanaone chivundi ndi chimodzimodzi ndi chizindikiro chake ndi chofanana chabe kuti anthuwa ndosiyana wina adakalowera kumadzi wina adakalowera kumanda wina ali wamoyo wina ali okufa masiku atatu masiku atatu koma onsewo anatuluka ali amoyo ndi choncho tu she Uh, zikomo kwambiri uh, brother ken yona pamene amalowa m'mimba mwa nsomba nakhala 3 days usana utatu usiku utatu anali ali wakufa kapena adali wamoyo za yesu ndiye tamva kale kwa inu kuti pamene amakalowa mu mtima mwa nthaka ali wakufa
shehe wanga okondedwa sharifu nkhani imene ili apa ndonena kuti khristu yesu maulosi onse a old testament ndi zimene zinakwaniritsidwa ku new testament khristu yesu adafa koma sadaone chivundi nkhani yakulu ndi imeneyo shehe apa nkhani tingathawethawe koma no nkhani yakulu imene tikukambirana ndi inu ndonena kuti kodi khristu yesu anafa ee anafa anauka bwanji nkhani yake ndi imeneyo

Koma Iye anayankha nati kwa iwo, Akubadwa oipa, acigololo, ofunafuna cizindikilo, ndipo sicidzapatsidwa kwa iwo cizindikilo, komatu cizindikilo ca Yona mneneri, pakuti monga pakuti monga Yona anali m'mimba mwa cinsomba masiku atatu ndi usiku wace, Chomwecho Mwana wa Munthu adzakhala mu mtima mwa dziko lapansi masiku atatu ndi usiku wache. Brother Ken, Yona pamene amalowa m'mimba mwa chinsomba ali wakufa ali wamoyo? She, Yona analowa mu mimba mwa nsomba ali wamoyo. Eetu she.
Zikomo kwambiri.

brother ken yona walowa m'mimba mwa nsomba ali wamoyo yesu walowa pansi pa nthaka ali wakufa ndi zofanana wina wafa wina ali moyo ndi zofanana anthuwo ndi ofanana
wafanana ulosiwo she chabe kuti it's just a different venues malo ndosiyana wina kumanda wina munyanja komano ndi three nights three days onsewa anapanga resurrect yona yona anakaponyedwa kumtunda ndi ndi chinsomba yesu anauka kumanda within three days koma ali wamoyo etu she paiwo ulosi wafanana chifukwa onsewa ukamba za three days three nights three days she ndakhala kuti ndine yesu ndakayankha kuti ada achigololo ada oyipa inu chimodzimodzi kufananiza ndi mmene yesu khristu anayankhira afarisi aja kumfunsa zokhuza chizindikiro kuti anthu ochokera mchigololo anthu oyipa mufuna chowa chizindikiro chizindikiro chapabitiza chofanana ndi cha yona chija she chizindikiro chichi ndi chofanana cha yona ndi cha khristu chifukwa chifukwa onsewo anakhala 3 days 3 days and 3 nights eyetu she ndiye awapanza kuti zili completely same chabe kuti zangosiyana ma venue zaka komanso masiku komano zinthuzo zinachitika mofanana chifukwa onsewa sanaone chivundi chifukwa ulosi umene uli ku Masalimo uja unakhala kuti ukupita kwa Yona ndiye kuti bwezi Yona atamwalira ndiye kuti mmene Mulungu anampulumutsa muja within 3 days bwezi kuti ulosiwo unapita kwa iye chifukwa nayenso Yona sanaone chivundi koma Khristu Yesu anamwalira ndikulowa mmanda ndikuzuka after 3 days ndipo ulosi uja umene uli ku Yesaya 16 unanena kuti Okondedwa wanu asaone chivundi unakwaniritsidwa ku Ahebri 5 tsaka 7, pamene akunena kuti, Koma ameneyo m'masiku ake analira ndi, an, an, analira kwakukulu ndi mapemphero mokweza, ndipo anamuchitira chifundo, kumpulumutsa ku imfa.
Uh, brother wanga mukulimbikiratu zinthu zopanda pake kodi inu mukuyembekeza kuti yona akadavunda asadafe m'mimba mwa chinsomba
Ayi she, sikuti Yona akanafa. Sikuti ine ndikuyembekeza kuti Yona afe. Koma nkhani ili apa tikukamba nkhani ya ulosi. Ndiye apa Yesu Khristu akukamba za chizindikiro. Chizindikiro cha Yona ndi cha Yesu Khristu apa chikufanana. Etu she, osakhala tikukamba zokuti tikukamba za mpikisano ine ndi inu she. Komano tikukamba nkhani imodzi ya kufa kwa Yesu Khristu. Ndiye kufa kwa Yesu Khristuko kunabwera kuchokera m'maulosi. Ndiye maulosi amene ajawo atitenga kuchokera ku Masalimo, kwa Yesaya kuja, kufikira ku Ahebri kuja, kufikira uku kumene Yesu Khristu akauzanena kuti, Koma ngati kuli chizindikiro chimene ndifuna ndikupatseni, ndi chofanana ndi cha Yona. Eee Sheikh wanga. Uh, zikomo kwambiri a Ken Focus.

yona adalowa m'mimba mwa nsomba ali wamoyo yesu adalowa mnthaka ali wakufa pamenepa amene akadapitirira masiku nkuvunda akadakhala ndani uh, amene anakapitirira ndi kuvunda Sheikh anakakhala yesu khristu si anakafa kale anali m'manda komanso wokufa iyetu
Uh, zikomo kwambiri uh, yesu ndi amene akadavunda koma yona sakadavunda chifukwa yesu adali wakufa yona adali wamoyo pamenepo palibe kufanana ngakhale pang'ono za 3 days 3 nights tizisiye kaye uko zimenezo tisazikambe lero uh, uh, lero tinali pa yesaya 53 eh, komanso mateyu chapter 12 ndikufuna kuti ndikusiyeni kaye ndi maulosi awiri amenewa ndi conversation imene tapanga inu ndi ine lero sindikufuna kukulemetsani chifukwa sindikuitenga iyi ngati uh, mpikisano I mean. sindikutenga ngati mpikisano koma ndikutenga ngati chinthu chimene chingapangitse kuti tiunikirane pakati pa inu ndi ine ndikudziwadi zoona zenizeni kuti kodi yesu adafadi kapena sadafe nanga zolembedwa inali propaganda kapena iyayi ndi choonadi ndikusiyeni kuti inu mulingalire tikumanenso mawa kummawa uh, musankhe nthawi ndinu ngati mungapeze mpata kummawa ngati simungapeze mpata nthawi ina iliyonse ndiuzeni ine ndidzakhala wokonzeka koma tidzayambiranso pamenepa ndikufuna tiyende step by step ife sitipupuluma programu yathuyi ikhala ya step by step chifukwa ngati pali chinthu chimene chidandipangitsa ine kusiya chikhristu ndikulowa chisilamu nkhani yake ndi imeneyiyi ndiye sinatengedwe mopupuluma ineyo ayi nanenso sindikutengani mopupuluma basi mukhale ndi tsiku lopambana brother ken mawa ndizidikira kuti nthawi ikhala nthawi yanji
ayo Sheikh apa tingoti alhamdulillah eh mawa cha ma 8 tingoti mawa 8 o'clock maximum tizakhala kuti tikuyamba chani program debate bwanso mzakhala kuti muli busy iyayi uh, nkhani yathu mmene tayitengera yayenda step by step ndipo yayenda bwino inenso ndathokoza kuti ndapanga deb- ndapanga si iyi singati debate kwa ineyo uwu ungali kuti kuwunikirana mmene mwayankhulira kale ndipo inenso zandisangalatsa kwambiri chifukwa sitinayende mwambiri Eh, kufa kwa yesu kulipodi ndipo maulosi amene ndaponya apa makamaka ndaponya ine aja akupherezera makamaka makamaka kwambiri imene ineyo ndikudalira kwambiri vesi ya masalimo 16 vesi 10 ndi ya ahebri 5 vesi 7 imeneyo inapherezera kuti amene amene ana anapulumusa anapulumuka ku imfayo sanalawenso chivundi chimodzimodzi khristu yesu vesiyo ikupita kwa iye ndithu uh, ndiye shehe tionananso mmawa ndithu debate yathu tipitirize tione kuti tizayenda bwanji mmawa basi inshallah inunso mukhale usiku wopambana
iyayi zikomo kwambiri uh, mwadzuka bwanji brothers and sisters mashekhe uh, mashekhati komanso azibusa athu

naatuluka wamoyo brother ken chakufa ndi chamoyo nzofanana
a shehe kuyankha nthamangira nthawi chakufa ndi chamoyo sizofanana koma zinthuzo zikukamba za chinthu chimodzi three days three nights chimene tikuyang'ana apa sitikuyang'ana kuti kodi uh, ndi chakufa kapena chamoyo koma tikuyang'ana za chizindikiro chimene chili three days three nights Ndi- chifukwa ichi china chizindikiro saini imene anapereka three days three nights ndi imene chili our strong sign imene tikupanga look after
uh, zikomo kwambiri kuyankha funso basi kuti ayi sichofanana basitu ine ndakumvani uh, sizofanana chakufa ndi chamoyo sichingafanane yona anali m'mimba mwa nsomba al- analowa wamoyo adatulukanso wamoyo 3 days yonse adali akupuma adalinso akuona uh, komanso mpaka ali m'mimba mommo adampempha chipulumutso mulungu ndipo mulungu adampulumutsa pamene a yesu amene mukumunena inu kuti adapachikidwayo zimasonyeza kuti iye a, sadapemphe chipulumutso ali mkati mwa nthaka koma adapempha chipulumutso ngakhale kufa asadafe zosiyaniranatu zimenezo tiponye uko ulosi umenewo ulibe mphamvu ngakhale pang'ono now tibwere ku 3 days uh, 3 nights Yona adakhala 3 days masana atatu usikuso utatu m'mimba mwa chinsomba 72 hours now yesu adakhala m'mimba mwa nthaka maawazi angati
Uh, shehe sindikudziwa kuti yona amene amalowa m'mimba muja inali nthawi yanji koma yesu khristu tikudziwa kuti anakalowa m'manda dzuwa litapendeka pa tsiku la sabata ndimene analowera m'manda nde from time imene, uh, from tsiku limenelo kufika tsiku lachitatu ndi same 72 hours palibe any different shehe uh, zikomo kwambiri malingana ndi lemba Yona mu nthawi iliyonse imene adalowera m'mimba mwa chinsomba adakhalamo usana utatu usikunso utatu. Umboni wakenso umene inu eni mwadziponyera pa Mateyu chapter 12. Now, uh, Yesu adalowa m'manda dzuwa litapendeka uh, tsiku lakuyamba la sabata Ah, dzuwa litapendeka tinene kuti tsiku limenelo lidali tsiku lanji m'bale wanga ndikufuna ndidziwe Uh, shehe sindikudziwa kuti kodi kalenda ya maisraeli anayipanga mutani nthawi imeneyo kodi inali yofanana ndi imene tikuiza panopoyi, sindikudziwa chifukwa ine ndikatengera ngati tsiku la sabata kufikira 3 days ndikuti ndi Monday limene yesu khristu anapanga resurrect kuchokera m'manda koma sindikudziwa kuti kodi kalenda imene amagwiritsa ntchito ma israel nthawi imeneyo ima- ikufanana ndi yathuyi apopo nde ndilibe ndilibe sure kwenikweni Uh, pali anthu amene amandiyimbira pepani ndi amene adanditangwanitsa kupanga audio uh, atayimba audio kupanga stop ndisanamalize uh, ndikati ndipanga audio ina andiyimbiranso ndiye basi ndimathana nazo kaye zimenezo zikomo pondidikirira

uh, komano uh, pa, eh, pokhudzana ndi ulosi kuti ukwaniridwe ufunika kuti tipeze zimenezo kwa khristu yesu muli ndi uh, ndinenenso kuti inuyo sikuti simukudziwa za kalenda uh, pamene timalemberedwa bible amatilembera ndithu ndipo timatha kudziwa kuti tsiku la sabata ndi lakuti tsiku loyamba la sabata ndi lakuti sindikukhulupirira kuti pamene pali munthunso kunena kuti "Ah, sindikudziwa kuti amagwiritsa ntchito chani aa uh, ndikufuna mundiuze uh, tsiku limene yesu adalowera m'manda komanso idali nthawi yanji from there tikuyeneka kuti tisakire choonadi chifukwa ine ulosi ndimafuna uzikhala ulosidi tiye nazo brother wanga
Ah, ah, shehe ndikunamizani ndikatero chifukwa ine sindikudziwa nthawi imene exactly time imene yesu khristu analowera m'manda komanso ndi kalenda yawo ya amene mazira imene sindinayiwerenge of course kalenda imeneyo koma mwina m'baibulo muno itha kuti ilipo koma sindinayiwerenge na nditayiwerenga ndikuti ndingabwere ndi umboni wogwirika koma zimene ndikudziwa padakali pano n'kunena kuti anamuyika yesu ah, chigawo chakumadzulo dzuwa litapendeka ndiye kuchokera tsiku limenelo kufika kuti kuti athe masiku atatu ndiye kuti ndi mande yetu shehe wanga ndithu Ah, chabwino zikomo kwambiri mwachidule inu mukutiuza kuti yesu khristu ah, anayikidwa friday madzulo ndiye kuti akwane 3 days adauka mande madzulo mwachidule mukutiuza choncho brother wanga eti Ah, ah, she sorry for, for the mistaken uh, anayikidwa friday madzulo anauka sunday madzulo anayikidwa friday madzulo anayikidwa ah, kumanda anauka sunday komano nkhani ya, ya resurrection ya maukidwe a yesu khristu Ma- a- alembi analemba mosiyanasiyana chifukwa ena anala- chifukwa ena analemba mbanda kucha ena analemba dzuwa dzuwa likutuluka kumene ndi ana- ndi komano tsiku lake ndi limodzi limene anaukalo komano alembi anangolemba mosiyanasiyana zakuuka kwake koma tsiku lokufa lake ndi friday madzulo friday madzulo limene anakalowa mmanda ndithu she
ayi zikomo kwambiri ayi tipita kumeneko tifunsa olemba kuti kodi umboni wosiyana umakhala wolondola kapena wabodza tifunsa zimenezo osadandaula koma padakali pano uh, tili ponena kuti

Ah, she sikuti muone ngati kuti eh, kukhala kutchula za ma hours ndiye kuti zitipasa strong evidence yeniyeni iyayi apa tikuyang'ana za chizindikiro cha yona komanso masiku atatu chifukwa friday imene anamwalira yesu khristulo sinali loweruka iyayi linali friday nde it doesn't matter kuti kodi anamuika nthawi yanji aa because apa we, we, we are about not considering about hours mano we are looking about days nde it was friday up to sunday which is 3 days ehetu she wanga
uh, madays amapangidwa ndi chani m'bale wanga madays amapangidwa ndi chani
uh, ma days amapangidwa ndi ma hours komano tikukamba apa za ulosi nthawi zambiri ulosi ukamachitika sumachitika ndendende ngati mmene ife tikuganizira inu mukudziwa zimenezo kuti maulosi akamachitika samachitika exactly mmene zinthu zikuyenera kukhalira zimatha kuchitika in another way in another form komano ulosiwo uli umodzi zimenezo ndi zimene ndikudziwa ine shehe ndiye ulosiwu unapherezera chifukwa ndi 3 days 3 nights tingoti ndi 3 days 3 days 3 nights because mmene ankamuyika yesu khristu chakumadzulo it was still day sinali umene usiku kuti eh, mwina wake yakuna nthawi ya usiku it was still day because kazuwa kanali ka- katangopendeka that is was still light Kunali- kunalibe ku- ku- ah, kukuwala that is a day
zikomo kwambiri muzizolowezetse ndikakufunsani funso mungoyankha funso komano uko kwinako sindimapitiriza kumvera chifukwa ndimaona kuti eh, itenga nthawi yayitali ndiye iwutsanso zina ndiye ine eh, chimene ndimapanga ndikumva yankho limene mwayankha ya amapangidwa ndi ma hours nkhani pamenepo yatha chabwino titenge nyengo madzulo a friday uh, amafunika akhale madzulo a tsiku lanji kuti ikwane 3 days

Anaikidwa Friday madzulo amafunika before 12 o'clock ya tsiku la Friday kuti ikwane 3 days 3 nights. ya shehe ndi choncho kuti tulititengere pa tulititengere pa nthawi yeniyeni ya zimene akuti ai- aikidwe before 12 o'clock masana ya friday kuti ikwanitsidwe 3 days ndi 3 nights mafaka uwu ndi ulosi shehe sitinganene zimenezo Ayi ine ndimangofuna yankho monga ndanenera kale. eh, ulosi umene sukwaniridwa mmene ulosi wabwerera ulosi umenewo ndi wabodza ndipo usazakhulupiriridwe ngakhale utakakamizidwa kuti ukhulupirire uh, mwapangaso audio ina apa sindikudziwa kuti mukuti chani uh, zikomo kwambiri brother ken focus ayi uh, ine ndili pompano ndithu

kusiyana kumeneko ndi kusiyana koyamba chachiwiri uh, chimene tikusakasaka pano kuti tipeze ndiye uh, kusiyana kwa masiku yona usiku utatu usananso utatu uh, chimene tikusakasaka kuti tipeze kodi brother wanga uh, yesu adakhala usiku ungati komanso usana ungati ali m'mimba mwa nthaka uh, zikomo kwambiri uh, kutengera ndi information ya ma hours imene tikukambira panopo anakhala usiku utatu masana uwiri usiku utatu masana uwiri
uh, ndiwerengetsereni ine ndakumvani mmene mwayankhira koma ndiwerengetsereni usikuwo ndi waliti ndi liti usanawo ndi waliti ndi liti zikomo kwambiri Ah, amenepo usikuwo ndi wa friday saturday ndi sunday friday saturday ndi sunday masana masana wake ndiye ndi wa saturday eh, ndi sande ya umenewo ndiye kuti ndi mmamawa wake ya chifukwa anakamba kuti anauka mbandakucha ya ena mmamawa dzuwa litatuluka that means kuti u- udali mmamawa ndithu
Ah, ndinakakonda mukanabwera kiriya bwinobwino osati zokayikira monga mwa mmene mwapangira apa

ndiye tikudzalowa tsopano uh, tisadalowe uh, usiku wa sande ngakhale masana a sande yesu adali atauka inu mukuwerengetsa motani mukati usiku utatu usana uwiri
uh, shehe tikutengera kuti yesu uh, anakhala m'manda mu- m'manda muja kuchokera friday usi madzulo that means umenewo ndi usiku woyamba usiku wachiwiri ndi wa saturday usiku uh, wachitatu ndi wa sunday chifukwa anauka sandelo mmamawa eruche that means umenewo ndi usiku utatu masana ndi kuti ndi uwiri tikatengera nkhani ya mmawa aziyoshe uh, sindikukumvetsanitu brother wanga chifukwa ngati mukuyamba usiku wa friday ndiye kuti zikusonyeza kuti masana akhala atadutsa a fridaywo ndiye tizilowa usiku wake kuti tikukadzukira tsopano ku saturday ndiye ndikudabwa kuti mukuyamba usiku wa sande kumachita kuti sandelo uh, tikucha tikuchokera mu usiku wa, wa, wa saturday inu mukuzitenga kuti zimenezi kapena mwina ndikupumitseni kaye mwina mulingalire bwino chifukwa mwina mukuoneka kuti pali kubalalika kwina kwake kumene kulipo ndikubwerezereni mukuutenga usiku wa friday motani popeza fridayyo usiku wake kwa inu ukukusonyezerani kuti uzichokera ku lachinayi ngati mmene mukuutengera usiku wa sande kumachita kuti sandelo ngakhale mmawa ndi masana ake sitinakhale ndiye ukhala bwanji usiku wa sande tandimasulani bwinobwino ndikumvetsetseni bwinobwino
Uh, she mwina simukundimvetsa pa- pamodzi usiku umene ndikuyambira ndi wa friday chifukwa chonena kuti yesu khristu anakalowa m'manda friday lo madzulo ndiye tikamakamba za usiku umakhala kuyambira madzulo mwina from 6 o'clock 7 o'clock kumapita umakhala usiku Eh, ndiyeno of course usiku ngati evening hours kapena afternoon imayambira 12 o'clock izo zilibe ntchito komabe ngati kuti uli usiku ndi usiku ndiye kuchoka friday ndi kukafika saturday ndi usiku wina mpaka na saturday kukafika sunday ndi usiku wina kufika mbandakuchawo uwo ndi mmamawo ndi mmene ndipangira ma calculations anga she

Saturday titadzuka ndiye kuti tili ndi masana 1 kukhala ngati usiku umodzi usana umodzi Saturday pamene tikuyamba usiku usiku wa Saturday ndiye kuti usiku 2 Sunday Jesus is no more in the tomb ndiye kuti apapa tikawerengetsa tikupeza kuti usiku uwiri usana umodzi umenewotu si ulosi umene tikutenga apa sinatengeso za ma hours ayi ndikungotenga tsopano za nyengo malingana ndi yona usiku utatu ndi usana wache kusonyeza kuti usiku wina uliwonse umapangidwa cover ndi usana wake calculation yabwino

Usana wa nambala 3 siudafike. Tili ndi shortage yaikulu kwambiri pa ulosi umenewu, ndiye izo tiponye uko. Tapitani mukasake malemba kaye. Ah, mukabwera mundikodola m'bale wanga Ken, ine ndili pompano. Cholinga changa ndi choti ndikuwunikireni zimene ine zidandipangitsa kusiya Christianity, chifukwa maziko a Chikristu ndi mwazi wa Yesu. kotero ngati mwazi sunakhetsedwe chikhristunso si chipembedzo zikomo kwambiri uh, ndikufunirani zabwino zonse uh, mundikodola ndithu m'bale wanga ndimakukondani kwambiri
uh, zikomo kwambiri she chifukwa cha kumvetsa kwanu ndiye ngati kuti malemba angandikanike kubwera ndi malemba enieni okugwirika bwinobwino ine nzapanga pave way kwa inu kuti muzalongosole mmene zinakhalira chifukwa ngati kuti ine chinthu sindikuchidziwa palibe chifukwa kuti ndizichikakamira kuti ndichiyankhule ndiye inuyo she muzabwera ndi kulongosola mmene zinakhalira ngati kuti sindibwera ndi malemba enieni ogwirika ngati ndingakanike kupeza umboni weniweni m'baibulomo ndiye ndikukodolani ku inbox tipange choncho share zomwe kwambiri Ah, basi mng'ono wanga usadandaule kanthu ineyo monga ndanena kale kuti ndidali mmodzi mwa akhristu komanso mwana wa mtsogoleri wa mpingo wa ccap ndiye pamene ndidafika poti ndikuchoka sindidangochoka mwa umbulimbuli ndidali nditawerenga mozama kwambiri komanso nditafufuza mozama kwambiri zonse zimene zimakhudza imfa ya khristu yesu

mukandipatsa OK ndibwera ndithu kuti uh, ndikuunikireni komanso ndikufotokozereni Ah, olemekezeka tola sharifu komanso anthu onse omvera monga mmene nayankhulira kuti ndifuna ndisakisayikaye maumboni m'baibulomu ndiye to say the fact maumboni amene akupezeka ndi ofanana ndi omwewo amene a- akupezeka ngati ku mateyu ku luka sakupanga specific kwambiri maawazi kapena mwina usiku umene anakhala yesu khristu ayi aku- angonena ngati mmene ikuyankhulira vesi ya, chi- ya, chi- ya chizindikiro ija kuti ndi three days three nights ndipo kusatira kwache kwa mmawa wa siku namba 3 ndi kumene anauka yesu khristu maumboni ake akubwika- aku- akubwera choncho koma specific time ya ngati maawazi kapena usiku ngati